kuseliku uku anthu ena ake aku- akukamba mabodza a atolankhani a mtolankhani wina wake pano ndipo mtolankhani amene iyeyu amu, amukhalirira kuseli kukoditu akumunena akuti akuti mtolankhani ameneyo akuti amafunsa mafunso omutola munthu mkamwa nde ndati aa chinachitika ndi chani ndi a ne- ndi kumene koko ndaonera timavidiyo ndithu ta mtolankhaniyo ii, mtolankhani wake brian banda Ah, ah, nanga ti- ti- ti- tichite kuzemberazembera ndi mulandu musanaziike pa social media social media ndi choncho tu paja mtolankhani wake brian banda nde ndati "Ah, brian bandayo watani akuti ayi amafunsa mafunso omutola mkamwayo ndani uyu ati mlaka maliro nde ndaonera video ndati ah, inu video imeneyi ndi yakalekale ya 3 years ago zinthu zoti a brian banda anam- anamufunsa mlaka maliro kalekale kalekale zakalekale zinthuzi akuti ayi koma samafuna ku- ati koma ayi mafunso awa anali omutola munthu mkamwa inu ndi chani kodi amalawi hmm? ndi zakalekale komanso iye brian banda it's a job ndi ntchito ngati mmene mmapangira ndi ntchito it's a job ntchito hmm? Ma- ima ndikuonetseni mavidiyo ake koma mavidiyo ake ndi akalekale tu ati "Ii, koma nanunso ima ndikuonetseni mungavomere pali pali nkhani ina imene ikumamveka and i want kuti amayi mwina mu- muyiyankhire munayikambanso kuti zimamveka kuti amayiwa adagwidwa ndi chibwenzi Eh. kus- ku ku swaziland kaya ku Swa- kaya ku swaziland kaya ku south africa Swaziland. ku swaziland Yes. ndiye mzimayi uja mwamuna ake banjayo adanena kuti ndithana nawe kunena mayiwa ndiye mayiwa adathawa kubwera kuno kumudzi kodi nkhani imeneyi amayi ndiyoona bwanji kapena mungayitsutse bwanji
ineyo kuitsutsa kwake nkonena kuti ndikukhulupirira kuti mmene zilili panopa masiku anowa munthu kupanga chinthu china chake sichingakhale chopanda evidence ine kugwidwa ku swaziland mm. one am a public figure mm -hmm. ku swaziland kuja amandidziwa kuti ine ndine former member of parliament okay. ku swaziland akundidziwa kuti ndine mbusa mm -hmm. ndimapanga ma activities ambiri mm -hmm. mmene kuja amandidziwa ndi atolankhani mu church ndi pena paliponse mm. kupeza kuti zimene zachitika kukanabwera kuno ka ndi video mukudziwa inuyo munthu yeah. sangakumenye pena pake yeah. kupanda kujambula paliponse asanakumenye munathawa
ku Malawi ndimayenda bwanji nanga anthu ngati ama- nga pamene ndima- amandime- amandimenyerapo ndikuti kuthawa kwake ndimene kuti andipezero ku nyumba Nde- ndi- ndinayenda bwanji Chifukwa ndege si chinthu chotunga ndege timakakwendera ku south africa okay kuchokera ku swaziland Okay. timayenda by road Okay. i don't know kuti so so the, it's not sizoona there is nothing like that nkhani yayikulu Yeah. ine mukandifunsa yeah
ndi zakalekaletu zinthuzi ukamayiona nkhaniyi zikuoneka kuti mumvera kwambiri amayiwa amayi ndi amene ananena kuti tipite ku ecg zaka za mbuyomo 6 years ago 7 years ago panonso akunena kuti tibwerere kodi nkulakwa kunena kuti amayiwa adakuyikani inuyo abusa mbotolo kuyankhula kwa masiku ano Ah, mukalankhula choncho Mm. ah, ndinena kuti mukulakwa
zakalekale mani nawoso a brian banda mafunso amenewo mbawumika mbotolo munthu koma ineyo i understand sinanga it's a job ndi ntchito it's a job inu zinthu zakalekale kuti amala kuti inu muna i- i- anthu akuluakulu ndithu basi kumakasaka kuti ma- mavidiyo a- akalekale a brian banda basi mudzikamba mabodza ameneyo kuti anthu adzikuta mani nde zinthu zakalekale paja amati maloto sang'ambe aliko brian banda anaziwala basi adzimva zoti ukutu ata- adziwayimbira foni anthu akulu- a- anthu akuluakulu am'boma helo a brian banda ukutu ka- kamwana kaja kamwana ka- ka- ka- ka- kamwana kali kali mwana kale kaja ukutu ukutu u- akujama ya ino eh? basi kumene kuku a- adzigwidwa mmastress kuti wapanga chani mtima uziti gugu ngati yake liyazi ngati imeneyi yazizi nde inuyo mafuna afunse musandifunse funso ka iye atifunsa ine apapa nditafuna ndikhoza ku- ku- kufunsa anthu ena ake kuti kodi inu kodi inu mesa munkati ujeni munkati zizi- kumalawi kuno zinthu zizi- zizi- zizadula ngati chonchi ndikhoza kufunsa ndikafunsa anthu ati watumidwa otumidwa ameneyo akufunsa bwanji otumidwa munthu usamafuse tisamafu iya izo tisamafuse alipo munthu wina wake apapapa nkutheka mu- wina- kaya mtsikana kaya ndi mnyamata tsono nkutheka kuti akupanga- akumupangira chiti mkazi wake nkutheka nde for example ineyo munthu wina akumpangira chiti mkazi wake mamuna wake nde for example ineyo nkhani ija ndiyimve ndiye ndibwere kwa inu kufunsani kodi inu aujeni ere nzoona zoti mupanga chibwenzi ndi akuti pamene inuyo muli ndi munthu kale mu mtima mwanu limenelo ndi funso umenewo si mtopola ndi funso inu anthu achito koma kumana kuno nde kwaopsya anthu anthutu mpakanatu afunatu azikanika kufunsa